Sa jara. Oh jara manna, bia de a tesu, paris unu cucuru aparixau, de su tempus oramai passau, ma de tui, ita ndi feus? Ses una terra meda antiga, cun d'una grandu istoria de vida, passioni e gloria, e cun s'omini sempri amiga, connota in mesu mundu, famosa po is cuaddeddus bascius, piticus e nieddus, chi ti pascint de longu e in tundu, esposta a ogni arratza de bentu, Ses istètia de annus sfrutada e de sempre abbandonada a unu lègiu destinu lentu. Po linna, ortigu, cassa e pastura, totus nd'ant aprofitau e chi prus e prus at pigau, cumpromitendi sa vida tua futura. Su frori birdi de sa marmilla, a ddi biri ses meravillia e incantu, girendudì a intru unu spantu. De sa natura tu ses isplèndida filla, ma, o cara jara manna bella, Immoi s'ora est arribada po di donai una giusta arregulada e diventai luxenti che una stella, poita chi diaderus di faint parcu at essi puru controllada e de sa genti nosta riservada po su beni de totu su populu sardu. Tenis arrexoni nendi ca sa jara est su frori birdi de sa marmilla. Ma si 'ollis contai cancua cosa de prusu asubu 'e custu logu e candu as iscritu custa poesia ita fiat sucedendi? E castia, custa poesia est iscrita a su mancu cuindixi o binti annos fait, poita ca insandos sa jara fiat prus abbandonada de oi, oi parit chi siat pagu pagu prus riservada, est unu logu tropu bellu po natura, poita ca ddoi funt is cuaddeddus chi pascint chentza 'e meris e capat funt is unicus in totu su continenti de s'Europa. Est unu logu tropu bellu de natura poita ca s'omini dd'at sempri sfrutada po s'ortigu de is matas, o po is animalis chi ddoi pascint, cumenti 'e sirbonis, conillus o a cassai pillonis. Unu logu tropu bellu chi immoi, po fortuna, callincunu s'est postu in mesu po dda podi valorizai e incarrerai de is comunis chi funt acanta e de sa Regioni Sarda puru. E sì, sa jara est una de is medas prendas de sa natura chi teneus in Sardigna e, depeu nai in totu s'Isula ddu at meda logus chi funt u' tesoru po is Froris particularis, po is matas, po is animalis chi ddui bivint e, cumenti as nau tui, po esempiu, sa jara est famosa po is cuaddeddus, chi funt una specie unica in su mundu. E ita podeus fai nosu sardus po proteggi e po allogai custa bellesas chi teneus? Custa est una bella domanda, poita in Sardinnia nci nd'at meda logus bellus de natura. At essi ca no seus medas sa genti chi biveus in Sardigna ma sa cosa bella nosta est ca teneus oltre che sa jara teneus tanti atrus montis de tanti calidadi chi podeus valorizai chi no dd'eus fatu fintzas a immoi poita fintzas a immoi cancunu su monti o custus chi funt diventendi parcus immoi ddus at sempri usaus po pasci bestiamini po segai linna po pastura E sa cosa prus bella iat essi a cumentzai a cumprendi ca custus logus chi in atrus logus no tenint, ddus podeus valorizai fintzas cun su turismu, fendi unu turismu naturalisticu, chi potit sa genti a mirai custus logus, chi siat a pei, chi siat cun d'una bicicreta, in modu tali chi sa genti apretzit custas cosas e ddas arriservit poita chi est unu tesoru chi no ndi podeus fai de mancu, no feti in Sardinnia, ca ndi teneus meda, ma.

E si, sa bellesa de sa poesia cosa tua no dda pagat dinai diaderus. Ehi, no fatzaus tropu cumplimentus, est sa jara sa cosa bella. In custu diciu no ddu pagat dinai, sa genti olit nai ca ci funt cosas chi no podint e no tenint valori in dinai, poita funt tropu importantis po sa genti, po is animalis, po sa natura, po s'ambienti, cumenti poidit essi sa jara. cun is cuaddeddus chi ddui bivint in libertadi de sempri e s'omini ingui ddu at biviu de millennus e quindi at isfrutau custu bellissimu ambienti siat cumenti sa flora siat cumenti sa fauna. E ddui at cosas chi no si podint comprai apuntu est una de is cosas chi imparaus de sa natura. E u'antra cosa asuba 'e sa natura chi podeus agatai me is dicius cali poit essi. E ci nd'at una pariga, poita s'omini cumenti fia nendi at sempri biviu cun sa natura, siat po si podi sfamai cassendi animalis, siat po pasci bestiamini, e unu diciu chi ddi poit cratzai beni poit essi sa mata arruta fait linna. Olli nai ca fintzas is cosas chi ant spaciau de bivi tenint unu scopu. E certu, poita ca, cumenti fisti nendi de custu diciu, sa mata arruta fait linna, s'omini tenit abisongiu de linna po si callentai, po portai a domo, po acudi sa familia, po arrusti, e quindi onnia cosa in su sartu e in sa natura srebidi a s'omini, finzas una mata siccada chi arruidi a terra srebidi a s'omini po fai custa linna cumenti fia nendi e po fai fogu po si callentai candu s'omini ndi tenit abisongiu. Ecco poita sa natura est una cosa tropu importanti, fintzas in me is cosas chi si sicant, cumenti podit essi una mata arruta. Est una cosa chi tenit sensu meda, poita totu su chi sucedit srebit in su mundu, sempri, fintzas is cosas chi, initzialmenti, si parint lègias. E imoi, dona·sì u'antru cuntzillu antigu. Biu ca seus chistionendi de sa giara, una cosa chi ndi poit andai beni poit essi. Lassa su mundu cumenti dd'agatas. E custu est perfetu po is lotas ecologistas de oi. E no sceti po issus ca ant pigau postu in motu custa batàllia de s'ecologia po riservai sa natura chi est stètia sfrutada fortzis fintzas e tropu fintzas a oi. Lassa su mundu cumenti dd'agatas no ballit certu po onnia cosa, ma est unu cuntzillu a rispetai sa terra, su boscu, sa natura, s'ambienti, is animalis. Poita cun cussas cosas depeus bivi, a marolla, ma a bortas s'omini puru de guadangiai prus dinai si ndi frigat e apetigat certus logus distrugendi, inquinendi e in custu casu nosu depeus fai de totu po rispetai sa giara poita srebit a nosu e totu is generatzionis chi ant a benni dopu de nosu. E intzandus cicheus de fai onniunu sa parti sua E duncas deu ti torru gràtzias po custa poesia suba sa jara, suba sa natura, suba sa bellesa de sa natura de sa Sardigna e donu apuntamentu a is chi si funt ascutendi a sa pròssima poesia. S'aspetaus ancora un'atr' 'orta e m'arrecumandu, rispetai totus sa natura ca in Sardinnia teneus u' patrimoniu chi s'invidiat totu su mundu.